that na ndị fulani the only people a sị na ha na-atụ egwu na naijiria bụ ndị igbo enwe reason enwe reason maka na the colonial forces na-euse ndị a were abịa after us a ejego testie ndị igbo back in the days ị ma na during the slavery na a sị na the 85 to 90 percent m gụta na history book slaves e kpo wee na-aga amerịka then were igbo people because ha sị na ndị igbo dị too strong na ha dị too powerful na ọ ndị a bụ ndị ga-abịa ebido ha lụba ọlụ na adị akwụsị akwụsị onye ọbụla ma how determined and strong we are and how stubborn headed we are and we resist slavery with everything in us ọ ya kpata anyị ji wee nwee igbo landing slaves a kpọ wee jee Dunbar Creek ị wee sị na ị chọ ile ha into slavery they overpowered the captain capsized the ship baa n'ime mmiri committed suicide that is who you are that's where you came from enwerọ any ragtag army of Fulani from anywhere that can ever defeat Igbo people all I can tell you unu anwakwana anwa Welcome and welcome back, my people. Thank you so much for stopping by. I hope you guys are doing well. My people, there is this video I bring here for you guys to watch, especially if you're an Igbo man or woman. This is a must watch. Yes, so ụmụnne m biko nụ achọrọ m ka ọnụ gee ntị ọfụma gbasara onyonyo a m chọrọ itinye ebe a because ihe niile nwanne anyị nwoke a kwuru n'ime onyonyo a ọ bụ ihe dị mkpa na anyị nwa ga-anụ mekwa because ihe na-emezi n'obodo bụ naijiria na anyị nọkwa na kwarapụ kwarapụ because a lot is happening like ọ bụrụ na ọ bụrọ otu chukwu shiri kee ndị igbo kee ha ha dị strong by now eh, nigerians would have been using igbos as rag yes so but otu chukwu shiri kee anyị despite all the things that ndị igbo na-aga through n'obodo a bụ Nigeria but ndị Igbo they are still waxing they are still growing they are still moving forward they are still prospering this ozi ọma nwanne anyị nwoke a buru bịa ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ka anyị gee ntị because a lot is happening oh, a lot is happening in this country called Nigeria and ọ bụrụ na ndị Igbo etetaghị n'ụra now ọ ga-adịkwara anyị late so ọ bụ ya mere nwanne anyị nwoke a ji weta ozi ọma ka anyị nwa gee ntị ka anyị nụ ihe ọ na-ekwu ebe a but before then biko ụmụnne m ọ bụrụ na taa bụ ụbọchị izizi gị nwa na-abịa na ebe a biko kpaala m aka na subscribe button and also share the video so that ụmụnne anyị ndị ọzọ ga-ahụ the video wee benefitkwa from the video ngwa ụmụnne m ka anyị nwa gee ntị ka anyị nụ ihe nwanne anyị nwoke a kwuru na ihe onyonyo nke a
Hi everyone, I hope you're doing great today. Okay, um, this message is strictly for Igbo people all over the world or people who understand Igbo language because I will speak a bit of Igbo in this video. You know, ndị Igbo na-ekwu okwu na-asị na ekwe kụa ama agbaa ụmụnne m geenụ ntị ee eh? o nwe ihe m chọ ịgwa unu ị ma abụ m ezigbo onye ụka ana m akata ụka ọfụma ndị niile ma m na-eso m na social media ma na m na-aka ụka na ana m efe chukwu ọfụma and enwerọ m any regrets mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu e nwere a lot of intentional misconceptions e squeeze gasị into this thing anyị na-akpọ Bible and it has affected a lot of our psyche especially ndị Igbo anyị so ọ bịazi bịa mee ọ dị ka na anyị amarọ ndị anyị bụ and ọ na-agbawa m obi ị nee anya ị fụ na e nwe ebe Bible nọ na-ekwu na ebe chineke na-ekwu na Bible na-asị na oge ga-abịa mgbe ọ ga-akpọketa ụmụ ya ụmụ Israel kpọnata fa ụnọ ka fa wee nwee ike je take possession of the land o nye their ancestors their forefathers so they will go and rebuild the broken walls ha ga-ana ụnọ gaa lụzie ihe niile e mebiri emebi na be ha ofu chineke a n'akwụkwọ nsọ kọwakwara anyị maka ụmụ Israel na-agwa anyị na ụmụ Israel i nenesie akụkọ niile a kọ maka ụmụ Israel na Bible ị fụ that na almost every step of the way the bible na-akọta that na ndị niile gbara ụmụ Israel gburugburu na ha ncha niile na-afụrụ ha ụfụ anya due to etu ụmụ Israel si wee na-aga n'iru ọganiru ụmụ Israel adịrọ ka ọganiru ndị ọzọ ọ dị ka ihe e mere eme ọ dị ka ebumbịa ụwa ihe e bu ebu wee bịa ụwa biko ọ bụrụ na ị chọrọ ikwuru onwe gị eziokwu taa gwakene m ọnụ ihe a ede maka ụmụ Israel na Baịbụl na ọ bụrọ ya bụ ihe na-eme ndị Igbo nekene anya na ndị Igbo nụchara agha e nye anyị 20 pounds no matter how much you had in your account you were left with 20 pounds anyị wee luo ebe anyị nọ today na Nigeria to the point that na ndị Igbo nwere the highest concentration of billionaires in the whole of Nigeria hands down

e mecha publish a list of ndị nyegasị billions 85 percent of the billions e nye bụ from ụmụ Anambra State Anambra has the highest concentration of billionaires in Nigeria not just in Igbo land Anambra one state in Igbo land ekwuba okwu ndị Imo Abia Enugu from 20 pounds

kee ife fa luzukwa compared to ihe ndị Igbo luzu they didn't even get involved in the war population wee dị etu a ego wee ju anyị n'akpa prosperity eju e nye anyị empty land the next minute ị bata there ị fụ a whole city e nye anyị swampy land sọsọ mmiri ndị Igbo egolu ma mmiri turn ya to estate that is what you see happening akwụkwọ nsọ wee sị na ndị gbara unu okirikiri ga na-afụ unu anya ụfụ that it comes with the territory this is who you are keezi ka anyị nwa na-agụ Baịbụl si wee bịazia wee dị brainwashed enough to believe that na ọ ndị ọcha nọ n'Israel ka a na-ekwu maka fa ọ mụ na gị naabọ mana n'ezie ihe kpata m ji eme video today ihe m ji eme video today ọ wụ that na time ahụ Chineke na-asị that na o luo na ọ ga-akpọnata ụmụ ya bụ ụmụ Israel ka fa naa ụnọ je lụzie be fa time ahụ elugo mark my words I'm not doing this for sensationalism I'm telling you the gospel truth time ụmụ Igbo elugo chi ụmụ Igbo etetago n'ụla chi nke anyị efogo take this from me as the gospel truth. oge ịna be anyị je dozie ya je kwado kee nkwụcha jide ọfụma elugo ị nee anya ife me na Spain na ndị Catalonia Catalonians bịa na-achọ ụdị ife anụnwa anyị nwa na-achọ ka anyị nwere onwe anyị for so many years and they were not allowing them ma ife fa me they went home put their heads together and began to develop the living daylight out of their place. wee mesie be fa ife mebe fa na and other people from other parts of Spain now na almost na ha na-agbazi visa it's almost like ha na-agba visa na-ejezi Catalonia onye jee Spain i jerọ Catalonia dịka onye nwebe ebe i je that is what the time has come for n'ala Igbo nya ka m ji wee sị ka m welu asụsụ be anyị wee sụọlụ unu maka ịma anyị kwusie okwu ike na a na-asị na ha abịakwa ọzọ ndị Igbo unu na-efil ka too big about yourselves ihe ọbụla niile asị n'ọnụ a n'ọnụ a pilote the other time m gwara unu na Jizọs bụ onye Igbo onye ahụ a na-akpọ Jizọs ana m akpọ ya Yahusha Yahusha Hamashia okay some na-akpọ ya Yehusha Yehoshua or something whatever you call him mana ịma onye m na-ekwu maka ya ihe niile a kụziere anyị mgbe anyị na-eto bụ na ọ onye ọcha asị onye ojii if care is not taken onye igbo ka ọ bụ all these things are very good to help your psyche because asị niile e mere infuse e je tinyegasịa n'ime Bible is to align with the narrative of the colonial forces of the powers that be who do not want you to ever feel like you are free or that you are royalty at any time mana mụ na gị wụ ndị eze anyị ekwesịghị ịnọ n'obodo oyibo na-agba odibo anyị ekwesịghị na-akpagharị up and down na-ayọ biko with efele anyị nwa bụ ndị na-enye ndị ọzọ ife na ọ bụrọ anyị nwa bụrụ ndị na-ayọta ife ayọta anyị na-enye enye that's why adị afụke ị ma ngwa ngwa pụta fụ ebe ndị Igbo na-ayọ ego n'ụzọ mana chineke sị na ihe niile ahụ nyere unu akara aka niile ahụ nyere unu na oge elugo mgbe unu ga-eji ya naa be unu je dozie ya esi m Enugu steeti bata mbọsị a you know I took a little break from political activism mana asị m ka m gbalugodu Enugu na anụgo m too much about ihe na-eme n'Enugu steeti adịbeghị m I wasn't too interested wee naluo Enugu wee fụ ihe na-eme n'Enugu steeti when i saw what was happening my only conclusion bụ na chi ndị igbo efogo chi na-achị ndị igbo chi kere ndị igbo etetago n'ụla ma ọ bụ na ọ na-alarụbu ụla before ọ gịnị na-eme a ka na-ekwu nke Otti nekwa Peter i che na ndị a niile ma ife fa na-eme fa na-eme ka ndị something banye n'ime fa and that thing banye fa ime bụ that new spirit of the Igbo nation that has woken up. m ekwu m ekwu before sị na ọ bụ na ọ na-alarụbu ụla na o tetego n'ụla now ma ihe m ga-ayọ unu bụ ndị Igbo ndị Fulani abanyego be anyị fa abanyego be anyị our brother bụ Dr. Njemanze from Imo steeti kwuru okwu wee sị that na Bill Gates nwere aka n'ife a ndị Fulani na-eme And na the reason nọ behind it, and this is a video I'm still going to treat much later when I have a little time. That na ihe a ndị a na-eme a na-akwụ fa ụgwọ ka fa bịa na-eme na be anyị wụ ka ha wee style wee chụpụsịa ndị be anyị niile na-akọ ugbo ha ebidogo from ugwu from the north because ugbo niile ha na-akọ

and o kwuru na that video anwa na-etrend that na ha finish gokwa with ndị ugwu na ọkwazi be anyị ka ha na-eface and ị na-anya na-afụ na ha na-abatazi be anyị na-achọzi mana jee jụọ ase make your own research jụọ anybody ma anybody who is a renowned researcher ma his onions ga-ama that na ndị fulani the only people a sị na ha na-atụ egwu na Nigeria bụ ndị igbo enwe reason enwere reason maka na the colonial forces na-euse ndị a were abịa after us ejego testia ndị Igbo back in the days ị ma na during the slavery na a sị na the 85 to 90 percent m gụta na history book slaves e kpo wee na-aga America then were Igbo people because ha sị na ndị Igbo dị too strong na ha dị too powerful na ndị a bụ ndị ga-abịa ebido ha lụba ọlụ na-adị akwụsị akwụsị onye ọbụna ma how determined and strong we are

that can ever defeat Igbo people. All I can tell you, unu anwakwana anwa joinia ndị na-eme japa na-eje anywhere. ụmụ igbo niile nọọnụ na ana igbo enwerozi anything a na-eji nweta n'obodo oyibo obodo oyibo na-adazi ada ha na-anwụzi anwụ kwelu ihe m gwa gị na ebigo m na America for so many years anwakwana anwa rapụ ana igbo na chi anyị efogo oge nke anyị elugo it is time now for us to rebuild our land chi ahụ kelu ndị igbo tetago n'ụla kịta ka m gwazie gị nke bụ eziokwu it doesn't matter who the politician is that will want to come and lead any state in Igbo land from this moment on ọ bụrụ na i nwero the intention of flowing in the spirit of this new Igbo Igbo Igbo renaissance eh? That spirit will kill you before you even assume power. Ana Igbo amankwezi ka any useless politician chịa anyị ọzọ. Oge nke anwa agago. Ma ihe oge ara kịta, oge alụbe Operation Catalonia. Ndị Igbo kwado unu ka anyị naa ụnọ. O nwere egwu na-agụ m n'isi na ala egwu Christy Essien Igbokwe. ụmụ igbo kunienu n'ụra ndị igbo tetanụ n'ụra remember the song that is the song we should be playing right now anywhere you are overseas biko kwadonu ka anyị naa ụnọ jee kwado be anyị create vigilantes mount guards on all our borders enwero anybody that can do anything we will protect our land and then when if I am

tufuo ha n'obodo ndị ọzọ ha na-asụ asụsụ ndị ọzọ karịa asụsụ Igbo anyị it will never happen again the revolution has begun because our homecoming e kwuru ekwu na Bible ebidogo ọ bụrọ ndị a nọ n'Israel ka e kwu maka ha ọ gị na mụnwa ka e kwu maka ha take that and let it sink deep down into your skull today and let God help you to do what is right when the time is right. Chukwu gozie gị o nna oh, nne m a love m ụnụ so much you know you see I keep mixing Igbo and English but it's okay at least abụ m onye Igbo ana m asụkwanụ Igbo ọfụma ọfụma and afụ m gị n'anya big time God bless you bye
So ụmụnne m nke a bụ ozi ọma nwanne anyị nwoke a buru bịa ama m na ụnụ nụchachiri ihe niile o kwuru ebe a in fact eh, may God continue to give you more wisdom my brother you have really really spoken very well and I know that my brothers and my sisters heard you loud and clear so ụmụnne m nke a bụ ozi ọma m sị ka m butere ụnụ ka ụnụ nụ ihe nwanne anyị nwoke a kwuru which I believe na ụnụ nụchachiri ihe niile o kwuru and ihe niile o kwuru ebe a ọ bụrụ na i gee ntị ọfụma ihe niile o kwuru ebe a dị very very important na ọ bụ ihe na-eme na Naịjirịa ugbu a so ihe a dị ọ dị ka wake up call for ndị Igbo ama m na anyị nwa ga-etinye ihe a n'ọrụ because otu obodo Naijiria si dịkwa ugbu a ọ bụkwa ka anyị na-agbachi nke anyị yes so because they really want to enslave us but ndị Igbo otu Chukwu shiri kee anyị anyị nwa dị strong ọ gaghị ekwe omume so ya mere m ji sị ka m butere ụnụ ozi ọma because na channel m here m na-alike ikwu okwu gbasara ihe ndị Igbo